Indeed, the girl child is under the age of 18 years. kuti mwanayu ndi wachichepere wa zaka zapansi pa 18 I issued her a medical report. Ine ndinampatsa chikalata choti apite kuchipatala. to visit one stop center at Queens. kuti apite kuchipatala chachikulu ku Queens. for both examination and treatment.
kuti akamthandize ndi kumuyeza.
Immediately the accused person got arrested on the same day. ndipo nthawi yomweyo sipanachedwe sipanatenge nthawi woimbidwa mlandu anamangidwa nthawi yomweyo. Yes, Your Worship.
kumpando.
I obtained a caution statement from the suspect. Ine ndinatenga chikalata cha chitetero koimbidwa mlanduyi. and formally charged with the offense of defilement. ndiponso ndikumpatsa mlandu wogwiririra. of which he denied the charge. ndipo mlandu utawerengedwa koimbidwa mlanduyi anaukana. He signed both statements. anasainapo ma statement onse. I signed as a police investigator. Ndipo ine ndinasaina ngati mlembi wa ofufuza. And Detective Sub-Inspector V. J. Jaimaswany signed as a police witness. Ah, koma J.
Jaimaswany anasaina ngati mboni ya polisi. Uh, madam, you said you charged the accused person just because She defiled a minor. How old was ZG? Kodi mwanena kuti woimbidwa mlandu munampatsa mlandu wogwiririra mwana amene ali wachichepere anali ndi zaka zingati mwanayo? ZG, ZG was 17 years of age. Pa nthawi imeneyo ZG anali ndi zaka 17.
And you have also told this honorable court that you issued her with a medical form for treatment and examination at one stop center at Queens. Mwauzanso mu umboni wanu kuti munampasa chikalata choti apite kuchipatala akamuone ndikumuyeza. If you are given chance to see this document could you be in a position to say that was the document that you issued her. Kuti lero nditakuonetsani chikalata chimene mukunenacho mutha kuchizindikila kuti ndichimenecho? Permission also to have the medical report so that should be only identified.
Yes. Go have a look. What is it? Tachioneni chikalatachi ndi chani?
Yes, Your Worship. Inde kumpando.
This is a medical report ndi chikalata cha kuchipatala which I issued to the victim ZG, chomwe ndinampasa ovulalayo ZG
and it indicated that ndipo pamenepo pakusonyeza kuti ZG is pregnant ZG yo ndi woyembekezera
with your permission, Your Worship.

ndikumpasa mulandu ndikumpasa mulandu ndipo mutampasa mulandu anasainapo chikalatacho Yes, Your Worship. inde kumpando This is the very same caution statement I recorded from the accused person who is in the dock ichi ndi chikalata chenicheni chomwechi ndikunena mubwalo muno kuti ndinatenga chitetezo kwa oimbidwa mulanduyo with your permission, Your Worship, to read the caution statement in Chichewa.
Yes, Worship. Ine ndi James Mwaza Kankuchi ndipo ndimakhala m'mudzi mwa Mchiramwera ku Thyolo. Ineyo ndafuna kulifotokozera bwalo lino kuti ineyo sindinamugwiririre Zione. koma tinali pa chibwenzi ndipo cha nthawi yayitali. Ineyo anandiuza kuti ndi wamkulu ndipo palibe chimene ndinaonapo mwa iyeyo chosonyeza kuti ZG ndi mwana. Ndipo ndili wodabwa kuti zikukhala bwanji kuti mpakana apolisi mudzandimange kuti ndagwiririra mwana.

Mutatha kuliuza bwalo lino kuti munampatsa mlandu wogwiririra mwana amene ali wachichepere. Would you please have a look at this document? What comment would you give? Mungaikepo ndemangaji pa zikalata zimene ndakupatsanizo? Yes, Your Worship. Kumpando.
This is the evidence of arrest which I recorded from the accused person who is in the dock. Uwu ndi umboni ommangira oimbidwa mlanduyu. Permission to read the evidence of arrest in Chichewa, Your Worship. Yes, proceed. Mlandu ndaumva ndipo ndaukana. The accused person signed, anasaina apo oimbidwa mlanduyo I signed as a police investigator iye anasaina ngati wofufuza and detective sub-inspector VJJ Maswan signed as a police witness. ndipo a VJJ Maswan anasaina ngati mboni ya polisi With your permission, Your Worship, to tender this evidence as part of my evidence. ndikufuna ndichiperekenso bwalo lino chikalatachi ngati mbali ya umboni muchina chikata

State, any resignation? Minosi mafunso mbonano? Your Worship, no another question? Ndibe na mafunso. This witness? Mboni. Thank you so much, Your Worship. Ziko kwambiri kumpana.
Uh, Madam Detective, thank you very much for coming to testify in court. Ziko kwambiri shwa jombo nwa nbola muno lero. Thanks, Your Worship.
Ziko kwambiri.
Step down.
Uh, your worship reaching this far kumpando pamene tafika apa that marks the closure of our prosecution case. I thank you. ife sitiitananso mboni lerolo ndipo tatseka mlandu wathu zikomo kwambiri kumpando Thank you very much. zikomo kwambiri Uh, the court will now adjourn. pakali pano bwalo liyimitsidwa kaye so that the court can um, prepare its ruling of whether there is a case to answer or not. Ndi cholinga choti bwalo likakhale pansi kuganizira kuti malinga ndi maumboni ochokera ku mbali ya a boma ngati pali mlandu kapena palibe. Much obliged, Your Worship. Court rise.

Stand up, accused person. imirani woimbidwa mlandu The court is ready with its ruling of whether there is a case to answer or not. bwalo lino lili lokonzeka kupereka maganizo ake kuti ngati inu mungakhale ndi mlandu kapena ayi
Having gone through the evidence as paraded by the state, bwalo lino litamva mboni zonse kuchokera kumbali ya a boma m'bwalo muno The court is convinced that the State has built in a prima facie case. Bwalo lakhutira ndi umboni othekako kwa umene apereka m'bwalo muno kuti mwina patha kukhala mlandu. Therefore, the court finds you with a case to answer. Pachifukwa chimenecho bwalo likupezani ndi mlandu woti muyankhepo. Much obliged, Your Worship. Zikomo kwambiri kumpando.
Uh, so, as an accused person, you have rights in this court. Ngati inu woimbidwa mlandu muli nawo ufulu m'bwalo muno.
The constitution gives you the right to be heard.
Malamulotu amakupatsani uh, ufulu woti mwina nanunso mulankhulepo. So you can be your own witness. Inu mutha kukhala mboni ku mlandu wanu omwe.
Or you can choose to call somebody else to be your witness. Kapena mutha kuitana wina amene mukuona kuti angakhale mboni yanu pa mlandu.
On the other hand, uh, the constitution also gives you the right to uh, exercise to remain silent. Njira inanso ufulu omwewo umakupatsaninso inu mwayi woti mukukhala phe osalankhulapo kanthu. Uh, but even if you decide to exercise your right to remain silent, the court will not deem it as an admission of guilt. Koma ngakhale mutasankha kunena kuti ndi- sindilankhulapo kanthu m'bwalo muno sikuti bwalo litenga ngati kuti mlandu omwe ukukomerani.
So I don't know, uh, would you want to enter defense? Bwalo lifuna lidziwe kuti mufuna munenepo kufuna kuziteteza pa, pa mlandu wanu. Ah, tilankhula palibe. Sara kuti machita kugwirizana. Ndezira kulaso zimene zonse. So you don't want, you don't wish to testify before court? Palibe umboni kuti mulankhulepo kuziteteza.
You also don't wish to call any other witness to testify on your behalf. mulibenso maganizo oyitana wina aliyense kuti akhale ngati mboni ayi
Uh, the court has recorded that uh, the accused person has exercised his right to remain silent. bwalo lalemba kuti inuyo ndithu ufulu wanu mwagwiritsa ntchito kuti mukhala chete simulankhulapo kanthu This also thereby marks the close of the defense case. ndiye kuti zimenezi zisonyeza kunena kuti mlandu watha pamenepo
The court will therefore now uh, adjourn so that uh, it can prepare its judgment. pakali pano bwalo liimitsidwa n'cholinga kuti libwere ndi chigamulo pa mlanduwu court rise court rise

Stand up, accused person. imirani woimbidwa mlandu This is a judgment of the court. lero ndi tsiku limene bwalo lifuna lipereke chi- chigamulo pa mlandu wanu The accused person is being charged with the offense of defilement woimbidwa mlandu amayankhapo mlandu m'bwalo muno wa mlandu wogwirira mwana under section 138.1 of the Penal Code. komwe kuphwanya kapena kuswa ndime 131 a 38 yotsatira yake 1 ya m'kaweruzidwe ya milandu ya upandu m'mabwalo It states as follows. mlandu uli motere Any person who carnally knows a girl. wina aliyense amene agonana ndi mtsikana.
under the age of 18 years. amene zaka zake ndi zochepera pa 18. shall be guilty of a felony. ameneyo adzapatsidwa mlandu waukulu kwambiri. and shall be liable to imprisonment for life.
ndipo adzamupatsa chigamulo chokakhala ku ndende moyo wake wonse.
From the section above. kuchokera pa ma section imene ndafotokozera la malamulo.
The state needs to prove two main elements. Oyimira boma imakhala ntchito yawo kuti atsimikizire zinthu zingapo za mu mlanduwo. That the accused person indeed had sexual intercourse with the girl. Kuti ngati woyimbidwa mlanduyo ndi zoonadi anagonana ndi mwana wachichepereyo.
And that the female was under the age of 18 years old. Ndipo kuti mtsikanayo anali mwana wachichepere zaka zoposa zotsika pa 18.
The state paraded three witnesses to prove its case. Oyimila boma m'bwalo muno anabweretsa mboni zawo zitatu kuti atsimikizire mlandu wawo. The first witness was the victim herself. Mboni yoyamba m'bwalo muno anali mwana amene anachitidwa zachipongweyo. In her evidence, she told this court that she is 17 years old. Pa umboni wake mwanayo analiuza bwalo kuti zaka zake zakubadwa ndi 17.
And this fact has also been confirmed by the victim's mother who was the second witness. Ndipo zakazi zatsimikizidwanso ndi mayi ake amene analinso mboni pa mlandu wake.
During cross examination, pamene amafunsana mafunso uh, with both the victim and the second witness, the mother, ah, pakati pa am- amayi kapena mwananso the accused did admit to have slept with the victim woimbidwa mlanduyo anavomereza kuti ndizoonadi anagona naye mwanayo but denied to have impregnated the girl. koma anakana kuti anampatsa mimba
It is therefore not in dispute that the accused here did have sex with the victim. Pa chifukwa chimenecho, palibe zotsutsanso zonena kuti woimbidwa mlanduyu sanagone naye mwanayu.
The accused also stated that uh, he had confirmed that the girl was over 16 years of age. Woimbidwa mlandu mu umboni wake wanenanso kuti iye anatsimikizanso kuti mwanayu anali wa zaka zocho- zodutsa 16. And the evidence also proved to say that He had actually thought that she seemed to be all grown up. Mu umboni wakenso amaona kuti mwanayu ndi mmene akuonekera ndi wachikulire. The accused has also further confirmed to the court. Woimbidwa mlandunso wapitiriza kufotokoza umboni wake m'bwalo muno.
that he was indeed in a sexual relationship with the girl. kuti analidi pa chibwenzi ndi mtsikanayo. Before proceeding to tackle the issue of age of the victim, Bwalo lisanapitirire kuti likaone zaka za mtsikanayo wachichepereyo.
This court wish to remind, wishes to remind the accused person. Bwalo likufuna liwakumbutse oimbidwa mlanduwa. That it is trite law that consent of a victim is not a defense in a ah. defilement case. Ah, kuti pa mlandu wokugwirira mwana wachichepere ngakhale mutagwirizana cha mtundu wanji koma ngati mwanayo wachichepere si kuchitetezo chimenecho.
This was stated in the case of Republic versus Hambeane.
Izi zinanenedwanso pa mlandu wa chitsanzo pakati pa uh, boma ndi Hambeane.
Now let's go to the age of the victim. Tiyeni tsono tibwerere ku zaka za mwana wachichepereyo. This is an area of particular interest in this court Izi ndi zinthu zosangalatsa kwambiri m'bwalo muno because it appears that at the back of the accused mind, chifukwa zikuoneka kuti m'maganizo a woimbidwa mlanduyo
He knows that it is an offence to have sexual relationship with a girl under the age of 16. Amadziwiratu bwino lomwe kuti ndi ndi tchimo kapena ndi mlandu kukhala akugonana ndi mwana amene zaka zake zikuchepera 16. and not 18 as he is charged in this case. osati 18 ngati mmene zikufotokozera m'bwalo muno. Indeed, before. Inde, ndi zoona. Before the law of defilement was that the victim had to be under the age of 16. Malamulo asanakhazikitsidwe, zimanenedwa kunena kuti a wovulalayo ayenera kuti akhale wa zaka zochepera 16. The law, however, was amended in February 2023. Koma malamulo anawunikidwanso ndi kusinthidwa m'chaka chomwe chino, February. and raised the age of potential victims to 18. anasunthapo zaka kuchoka pa 16 kuti zifike pa 18.
Analysing the evidence as given by the accused person, a Pophera mphongo za umboni umene woimbidwa mlandu wapereka m'bwalo muno, it is clear that the accused person did not know of the change in the position of the law. saku, akuonetsa kuti woimbidwa mlanduwo sakudziwa china chilichonse kuti ma, malamulo anasintha. However, as stated before, Komabe, monga m'mene ndafotokozera poyamba, Under Section 7 of the Penal Code. Mmene malamulo amanenela a kaweruzidwe ka milandu ya upandu, Section 7. It provides that ignorance of the law is not a defence. Pamenepo panenedwa kunena kuti umbuli si si chitetezo pa mlandu wa munthu. The accused person had sex with the victim from February 2023. Woimbidwa mlanduyu amagonana ndi mwanayo kuchokera m'February chaka chomwechino. Therefore, he cannot be exempted from liability. Pa chifukwa chimenecho, sangauthawe udindo umenewu. The court also takes into account the conduct of the accused person. Bwalonso likuyang'ananso za mchitidwe kapena khalidwe la woimbidwa mlanduyo. It is clear that the accused person enticed the victim with money. Uh, zikuonetsatu poyera malinga ndi umboni kuti woimbidwa mlanduyo amamnyengerera mtsikanayo ndi ndalama.
It is evidence to this court that the accused person knew the capacity of the victim as young and therefore easy to manipulate. Ndi umboni uli m'bwalo muno kuti oyimbidwa mlanduyu amadziwa bwino lomwe kuti mwanayo ndi wachichepere titha kumnamiza kapena kumnyengera m'njira ina iliyonse. The court therefore wishes to condemn men who use money and other materials to entice young girls into sleeping with them. Pa chifukwa chimenechi, bwalo lino likuthetsatu chidwi umene amachita azibambo kunyengerera ana ndi ndalama kuti azigonana nawo.
Having looked at the evidence of the State, Bwalo lino litayang'ananso maumboni onse ochokera ku mbali yoimira boma, the Court is convinced that the State has proved its case beyond reasonable doubt bwalo lakhutira kwambiri kuti oimbidwa mlandu atsimikiziradi mlanduwu popanda kukayikira kwina kulikonse. that the accused person herein kuti woimbidwa mlandu ali m'bwalo muno lero had sexual intercourse with a girl anagonana naye mwana who is below the age of 18 years old. amene zaka zake ndi zochepera 18 The accused person is therefore found guilty and convicted accordingly. pachifukwa chimenecho bwalo lino likumanga woimbidwa mlanduyo ndi kumanga malinga ndi malamulo This is the judgment of the court. ndimene bwalo lino lapereka chigamulo chake Uh, thank you very much, Worship, for the eloquent judgment that you have passed before this honorable court. zikomo kwambiri kumpando chifukwa cha chigamulo chomveka bwino kwambiri chimene mwapereka tsiku la lero Uh, your worship, the convict herein is a first time offender kumpando woyimbidwa mlandu ali m'bwalomu ndikoyamba kupalamula mlandu ngati umenewu because this is the first time it has been in conflict with the law. ndikoyamba kupezeka kuti akutsutsana kapena kuphwanya malamulo oyimbidwa mlanduyo Be that as it may, your worship, Komabe, ngakhale kali koyamba.
The offence that the convict has been convicted of is a very serious of, uh, offence as already out- outlined by this honourable court, by, by, by you, Your Honour, Mlandu umene woimbidwa mlandu anaupalamula ndi mlandu waukulu kwambiri ndi mmene bwalo lafotokozera poyamba paja because it attracts uh, maximum sentence of life imprisonment. chifukwa munthu akapezeka olakwa pa mlandu ngati umenewu ndikukakhala ku ndende moyo wake wonse. This is this law was amended in order to protect a girl child. Lamulo limeneli linasinthidwa ncholinga kuti ana achichepere azitetezedwa. So we pray to this honorable court to just follow the law so that, that this person should know that defiling these young girls of under the age of 18 does not pay. Ah, choncho ndipemphanso ngati oyimira bwalo pa mlandu kuti bwalo lingoyendera malamulo amene akunenera Kuti woimbidwa mlanduyo adziwe kuti kugwira ana amene ali achichepere ndi kulakwa kapena kuphwanya malamulo. Your Worship, the worst thing is that this girl child was impregnated. Choipa kwambiri ku mpando pa mlanduwu nchoti a woimbidwa mlandu anapatsidwa pathupi. This court can agree with the State to say her body tissues are not yet matured. a Bwalo lino ligwirizana nane kunena kuti thupi lake mwanayo lidakali lofewa ndi lanthete. So this would give some complications when giving birth to this unborn child. zimene mwina pa nthawi ya kubereka zitha kumubweretsera mavuto mthupi mwake The other thing is that she was a school going girl, Form 3. chinanso choti mwanayo amapita ku sukulu form 3 Thi- This will ruin, ruin his future zimene ndiye tsogolo lake lizasokonekera and that she'll be a beggar maybe. iye adzakhala mwina wongoyendayenda kapena kumapempha mtawuni Your worship, kumpando

Bwalo lipereke chilango chokhwima kwa woimbidwa mlanduyu. Limeneli ndi pempho lathu.
Uh, accused person, Woimbidwa mlandu do you have any mitigating factors for the court maybe to consider before giving you your sentence? Kodi ndi mmene bwalo lafotokozera zokhudzana ndi malamulo akumangani? Pali chidandaulo china chonse chimene bwalo mwina lingakhale lofewa kumtima?
Eh, chidandaulo chilipo. Ndimafuna ndiyankhule kuti mukanimanga mwanayo amene akubwerayo ati azansamale ndi ndani zoona Uh, anything else? pali chinanso chidandaulo komanso ndili ndi a- agogo anga ndi oti ndimasamala ndi ndani ndineyo Is that all? ndizokhazo basi ndi zomwezo kumpando
The court to adjourn for a few hours to prepare its sentence. Bwalo limitsidwa kaye kwa kanthawi kochepa kuti libwetse chilango. Court Thank you, rise. Brother Joshi. Get seated.

This is the ruling of the court on sentencing. a.
Iyi ndi nthawi yoti lipereke chilango bwalo lino lawapeza olakwa. As you have been charged with offense of defilement, Malinga ndi kuti bwalo lakupezani olakwa pa mlandu wa kugwiririra mwana, the maximum penalty for defilement chilango chomalizira pa mlandu ngati umenewu is life imprisonment. ndikukakhala ku ndende kukagwira a- a- a- ntchito yakalavula gaga. according to the law, malinga ndi malamulo mmene amafotokozera. the court is requested to consider both mitigating and aggravating factors. Bwalo liyenera kuti liunikire za chimene chinapangitsa kuti mlandu ukhale waukulu kwambiri ndi zidandaulo zimene mwaperekanso m'bwalo muno lero. In the case of Stephen Mbewe versus Republic, Pa mlandu wa chitsanzo wa pakati pa St- boma ndi Stephen Mbewe appeal case number 48 of 2006, womwe unali mlandu wa bwalo lalikulu wa 48 wa 2006 Justice Chikopa. Oweruza a Justice Chikopa. cited the case of the prosecutor of tribunal against John Paul. anaperekapo mlandu wachitsanzo pakati pa a, wapolisi amene amapititsa milandu ku khoti ndi John Paul. In that case where it was said that every sentence Pa mlandu umene pananenedwa kuti eh, chilango chilichonse needs to adequately reflect the revulsion felt by the majority of the citizens. Ah, zimayenera kuti ziwoni- ziziwunikiridwa bwino kuti anthunso akamaona kunjaku azikhulupirira kuti nzoyenera It also stated that a sentence zinapitiriranso nkunena kuti chilango has to reflect the proportionality between the gravity of the offense zimayenera kuonetsedwa pakati pa ah, kukula kapena mphamvu ya mlandu umene woyimbidwa wapalamulawo and the degree of responsibility of the offender. a ndi a udindo umene woimbidwa mlandu angakhale nawo. The State has submitted. Woimira boma m'bwalo muno anena kuti. That the accused person herein. Kuti woimbidwa mlandu ali m'bwalo muno lero. Defiled a school going child. Anagwiririra ndi kugona naye mwana amene amapita ku sukulu. Who is now pregnant. Amene pakali pano ndi woyembekezera. And her education has been disrupted. Pamenepo ndikuti maphunziro ake asokonekera.
Furthermore, Popita pamenepo, the court observed the demeanor of the accused person. bwalo lino laonanso za mkhalidwe wa woimbidwa mlanduyu.
Clearly, the accused person shows no remorse to what he did. Ndi zoonadi, woimbidwa mlanduyu sakuonetsa chisoni pa zomwe anachita. It was rather sad for the court to note that the accused person was actually provoking the victim's mother. Zinali zomvetsa chisoni pamene bwalo lino linaona woimbidwa mlanduyu akuwaputa kapena kuwanyoza amayi ake a mwana wamng'onoyo. On the other hand, kumbali ina, the accused person woimbidwa mlanduyu has asked the court to consider his responsibilities. Walipempha bwalo lino mzidandaulo zake kuti alimuganizire.
The court is cogni cognizant of the fact that uh, defilement cases are rampant these days. Koma bwalo lino taona kuti milandu imene ngati wapalamula woimbidwa mlanduyu yogwiririra yachuluka kwambiri mdziko muno. Especially of men who deem themselves to be better off financially.
makamaka kokhudza azibambo amene amadziona kuti ndi makhumutcha kapena ali ndi makobidi ambiri. are fond of enticing young girls into sleeping with them. akukonda kwambiri kunyengera ana achichepere kuwapatsa ndalama kuti azigonana nawo. It is therefore this Court's contention. Ndi chifukwa cha, ndi chifukwa chake chifukwa pakali pano bwalo lino. That uh, it, we need to make sure that such malpractices are not condoned. Liyenera kuonetsetsa bwino kuti mkhalidwe ngati umenewo usapitirire. So having regard to both the aggravating and mitigating factors. Bwalo litaunikira mbali yonse ya kudandauka kwa woimbidwa mlanduyu ndi chimene chinapangitsa mlanduwu kuti ukhale woopsa. The court hereby sentences the accused person to 18 years imprisonment. Pachifukwa chimenechi bwalo likumupatsa chilango woimbidwa mlanduyu zaka 18 kuti akagwire ntchito yakalavulagaga kundende.